Ди нобэрей нэтыным и хьэщӏэр фэ псоми фоцӏыху. Ар сенатору Федерацэмкӏэ щыӏэ Советым щылажьэ Къанокъуэ Арсенщ. Зэрыфщӏэщи, Кӏуэкӏуэ Валерэ иужькӏэ Къанокъуэр ди республикэм и Президенту щытащ. Арсен къыщацӏыхур ди щӏыналъэм и закъуэкъым, атӏэ абы и ӏуэхущӏафэм адыгэу дунейм тетыр щыгъуазэщ, икӏи пщӏэшхуэ къыхуащӏ лъэпкъ ӏуэхур ипэкӏэ зэригъэкӏуатэм къыхэкӏыу. Псом и пэ къихуу, Арсен, фӏыщӏэ пхуэсщӏыну сыхуейщ ди нобэрей нэтыным ухэтыну, арэзы узэрытехъуамкӏэ. Уэ узэрыхущӏэмыхьэр ӏуэху куэд узыриӏэр дощӏ, ауэ итӏани дыкъыбгъэщӏэхъуакъым. Упсэу ину, зэман зэрыбгъуэтам теухуау. Укъызыхэкӏам пщӏэ хуэпщӏу, пхузэфӏэкӏымкӏэ цӏыхум зыщӏэбгъакъуу. Адыгэгу дунейм утетщ, ауэ ар къыщежьар нобэкъым. Атӏэ уи цӏыкӏущхьэм къыщыщӏидзу зы ӏуэхущ. Сыхуейт иджыпсту уигу къэбгъэкӏыжыну, ущыцӏыкӏуар, уи сабиигъуэр зэрекӏуэкӏар, уи нэхъыжьхэм къыпхалъхьа гъэсэныгъэ.
Упсэу, сыкъыщалъхуа къуажэр Шытхьэлэ къуажэ. Шытхьэлэ къуажэр къызыхэкӏар Кенжэ къыхэкӏауэ, къэӏэпхъуэр, Кенжэ къыдэкӏхэри ди адэ-ди анэм ди адэшхуэри нэгъуэщӏ лъэпкъагъуэр къыдэтӏысхьэщ абыжыми къуажэр яухуауэра. Етӏанэгъэ илъэсищэ хъуну Шытхьэлэ къуажэр зэраухуэри, ар зыукъуэдияуэ абыи дыхэтыну ди мурадщ. Абы сэ сыкъыщалъхуауэра Шытхьэлэ къуажэм. Школыр абы къыщызуха си анэр медицинский учреждением фельдшеру лэжьа, си адэр агрономэу щӏидзэщ абыжыми, председатель сельский совету лэжьа, и пенсием кӏуэху. Адыгэ хабзэм теухуауэ, къекӏуэкӏым теухуауэ ауэдэу дагъэса, дылажьэу, деджэу. Шытхьэлэ къуажэм школу дэтар ийм хъуху уеджэуи, абы иужькӏэ Нарткъалэ школым, япэрей школым дыкӏуэщ абыжыми, ебгъуанэри епщӏанэри абы къыщызуха. Апщыгъуэ

ди гъунэгъухэм, лъэпкъ къыдбгъэдэсхэм, хабзэ яхэлъу, нэмыс яхэлъууэ, сабийр зэрагъэсэнум иужь иту лэжьакӏуэу щыта, мылажьэ зыри къуажэм дэсаӏым къапщтэу щытмэ, адыгагъэ зрахьу, хабзэ зрахьу, дэ ди адэ-анэми ауэдэу дызэрагъэсам хуэдэу дагъасэу щыта, ауэ Дыкъуейщӏейуи щытат ущыцӏыкӏукӏэ, ущыщӏалэкӏэ ӏэджи ӏэджи мыхъункӏэ хъунущ, ауэ ауэдурэ дагъэса ара зэр, къызэрекӏуэкӏар къуажэм щыдэсым. Къуажэм ущыдэсым дей тӏэ унагъуэ ӏуэху бощӏэ. Апхуэдэхэри тӏэкӏу къыджеӏэ. Школым дыкъикӏыжамэ, портфелыр дгъэтӏылъти, щӏымахуэм дей ауэдэтэӏым, щӏымахуэм хадэм иблэжьыхьын зыри щыӏэтэӏым, гъэмахуэм, къыщ- ущелэжьын хуейм дей лъэсныкъуэкӏэ Хадэм дыкъимыкӏыу диту щыта, пщӏэ щӏэдзауэ, щыхэпсэм дей, жыгым ущелэжьым дей, мыӏэрысэ къыпыпчыну, мо сыт, помидор хэпсэну, гуарэ хэпсэнумэ, абы теухуауэ, сытым дей школым дыкъикӏа нэужь псори унагъуэм, унагъуэм исыр абы елэжьу щыта. Ну, къуажэ къэс ара Къэбэрдейм зэрыщытар. Унэ зэрытым де зыгуэрым тӏощӏ хъу сотка хэт нэхъыбэу абы. Унагъуэр игъэпсэуу щыта къапщту щытымэ, цӏыхум къалэжьым нэмыщӏ ауэдиз къриту щыта щӏым, елэжьыуэ, къуажэ дэсхэм. Ауэду щыта зэманым зимыхъуэж ипэкӏэ. Нобэ узытет лъагапӏэм унэсын папщӏэ, Арсен, уэ гъуэгуанэ гугъу къызэпнэкӏауэщ зэрытщӏэр. Дэӏэпыкъуэгъу бэлыхьи уимыӏэу уи ехъулӏэныгъэхэр уэ езым хуэм-хуэмурэ зэбгъэпэщыжауэ, уеблэмэ ущыщӏалэм щыгъуэ ӏэпщэкӏ къарукӏи улэжьауэ апхуэдэ хъыбар зыхыдох. Къыщынэмыщӏауэ иджыри ӏуэрыӏуэтэжу зыхэтххэм ящыщщ, зы жьэм жьэдэкӏым жьищэм жьэдохьэ зэрыжаӏэу, тӏэкӏу пцӏы пцӏыӏуэпцӏышэ хэту къекӏуэкӏми тщӏэкъым, ауэ Арсен и бизнесым лъабжьэ хуэхъуар ар зэрызэтригъэувар, и щхьэгъусэм и гъусэу лэкъум дэлэн хуэдэхэр ягъажьэурэ абыкӏэ щӏадзащ жари, ар пэж хьэмэрэ апхуэдэ дыдэу зэрыщымытыр.
Си щхьэгъусэм ар игу ирихьыну къыщӏэкӏын, ауэдэу жаӏэми ауэдэу щрет, ауэ бизнесым и ӏуэхур нэхъ нэхъ гугъуу щытщ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, акъыл хэлъууэ, проект пщӏыуэ, бизнес план пщӏыуэ, а бизнес планым уегупсысыну е зэрыпщӏынум теухуауэ къызэрекӏуэкӏым ещхьу дэ ди бгъэдыхьэкӏэр. Ауэди хэта къапщту щытмэ, бизнесым ауэди, ауэ ар нэхъ куу, нэхъ нэгъуэщӏу зэрыщытыр ауэдэм дей, ауэ къапщту щытмэ, мыину дэ къедгъажьэж абы жыми, ин тщӏыурэ, хэдгъахъуурэ, хэдгъахъуурэ, нэхъ ин тщӏыурэ, бизнесыр нэхъ ин тщӏыурэ, холдингыр ин тщӏа абы щыгъуэ зэманым. Зэманым декӏур лӏыфӏщ жаӏэ, зэманым теухуауэ дылъыхъурэ, технологие къэдгъуэтурэ нэхъ мылъку къызыхэкӏынум, нэхъ узэлэжь хъунум делэжьу щытауэ ара. Дэ абы и закъуэкъым, зэлэжьар дэ куэдым делэжьу щыта. Сыт щхьа жыпӏэу щытым, завод къызыӏутха, сотовый связьхэр къызыӏутхыу щыта, Ставропольское сотовым дыхэту акционеру, торговый центрхэр тщӏыуэ, щӏым делэжьуэ, ӏуэху зыӏым зы лъэныкъуэ щымытыуэ тху-хы-блыкӏэ гъэзауэ бизнесым зыр мыхъумэ мыдрейм ар иӏыгъыуэ, адыгэ столыр щым лъакъуищым иӏыгъыурэ дэ тхухым блыкӏэ лъакъуэ щӏэтуэ бизнес зэрытщӏар. Сыт щхьэ жыпӏэу щытымэ, зэманыр зыхэзэрыхьауэ щытти, зы бизнес ӏуэхукӏэ ебгъажьэкӏэ ар зыгуэркӏэ лъэныкъуабэ хъумэ мыдрейхэр елэжьэнутэӏыми, нэхъыбэ зыхэтуэ нэхъыбэу, нэхъыфӏу делэжьу щыта ӏуэхум. Ди акъылым къызэриубыдэм хуэдэу, дэ зыгуэркӏэ зыгуэр къыдгурымыӏуэмэ, нэгъуэщӏ банкхэм, адрей нэхъыфӏу лажьэу, щапхъэу Москва лажьэхэм зэрылажьэхэм деплъу, дечэнджэщу, дыхуэзу сытурэ, ауэдурэ ди гупым делэжьу щыта абы щыгъуэ. Сытми, апхуэдэу Гъажьэ къэгъажьэ ӏуэху хэтаӏым ара? Сэ точно згъэжаӏым, ауэ адрейхэм ящӏар сщӏэӏым.
Къызгурыӏуащ иджы. Республикэм и ӏэтащхьэу ущыщылэжьа зэманым, Арсен, уэ уи сомкӏэ, уи ахъшэкӏэ щӏалэгъуалэ куэдым уадэӏэпыкъуащ. Еджэну хуейуэ, щӏэныгъэ нэхъ лъагэ зэзгъэгъуэтарэт жызыӏэхэр ди къэралым и университет нэхъыфӏхэм, мыдкӏэ хамэ къэралхэми бгъакӏуэурэ Ебгъэджащ. Апхуэдэ къалэн уи пщэ дэплъхьэжыным сыт щхьэусыгъуэ хуэхъуар? Унафэщӏу Къэбэрдейм сыщыщыӏэм сэ къызгурыӏуэт, дэ ди щӏалэгъуалэм хищӏыкӏын щхьэӏэ, нобэ дунейм къекӏуэкӏым нэхъыфӏу хищӏыкӏын щхьэӏэ, ищӏэн щхьэӏэ нэхъыфӏ дыдэу дунейм тет университетхэм, нэхъыфӏу езыгъаджэ университетхэм дгъакӏуэурэ илъэс къэс унафэ къэтщтауэ щыта, щэныкъуэ, щэ цӏыху нэхъ мащӏэ дыдэу, нэхъыфӏу еджауэ, нэхъ хуэхьэзыру, я акъылкӏэ, я щӏэныгъэкӏэ хуэхьэзыру, дгъакӏуэу, едгъаджэу щӏэныгъэ къедгъэгъуэтыну. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, дэ ди университетми хъарзынэу ирагъаджэ, ди къэралышхуэ дызыхэсми хъарзынэу ирагъаджэ, ауэ всё равно дуней псом, нэгъуэщӏ университетхэм, Европэм, Америкэм, нэхъыбэу бгъакӏуэ, щӏэныгъэ ягъуэту щытмэ, ди университетри къаухыу, абы иужькӏэ е магистратуру е зыгуэру къаухрэ щӏэныгъитӏ здалъагъуу щытмэ, ди къэралым къыщаухауэ модкӏэ къыщаухрэ практикэ ягъуэту щытмэ, купщӏэ хэлъу нэхъ Нэхъыбэ къыгурыӏуэу а зэ зыхуеджэ ӏуэхум нэхъ и акъылыр пэлъэщыну къэтлъытуэ, ауэду унафэ къэтщтауэ щыта апщыгъуэ. Программа президента по подготовке кадров фӏэтщ жэбжыми, цӏыхухэр дгъакӏуэу щӏэдзэ жэбжыми, ауэдэу илъэсиплӏ тхукӏэ дгъакӏуэурэ едгъэджа Къэбэрдейм къикӏыурэ. Ауэ щыдгъакӏуэми условие зыри хуэдгъуваӏым, ӏэмал имыӏэуэ фызэредгъэджам щхьэӏэ, улахуэ зэреттам щхьэӏэ фи еджапӏэм теухуауэ къэвгъэзэжын уей, фыщылэжьэн уей ди республикэм жытӏу фыхуейуэ къэвгъэзэжыну щытмэ, дэ зэран дыхъунукъым, сэбэп дыфхуэхъунущ, ауэ хамэ къэралхэм фыкъыщынэрэ фылажьэу щытмэ, абы фи цӏэр цӏэрыӏуэ фыхъуу щытмэ, ди гуапэ хъунущ жытӏу ауэдэу жетӏэ. Ауэ Условие иджыри зэдгъэувауэ щытар, фи бзэ пщӏэн уей, уадыгэм адыгэбзэ пщӏэн уей, убалъкъэрым балъкъэрыбзэ пщӏэн уей. Зи бзэ зымыщӏэ вгъакӏуэтэкъым, ара? Дгъакӏуэтэкъым, да, иужькӏэ къащта и цӏыхум и бзэр, и культурэр ищӏэжын уей, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сыадыгэ, сыбалъкъэр жимыӏэу е лъэпкъым сыкъыхэкӏащ жимыӏэуэ, хэкӏуадэкӏэ дэ ди лъэпкъым абы зы фейдэ зыри иӏым. Ауэ ауэдэ къыхэкӏыну къыщӏэкӏыну, ауэ дэ дызрегупсысар, ди акъылыр зэрегупсысар, Ауэдэу илъэс къэс щитӏым тхунэгъэсу щытымэ, илъэситху пщӏы дэкӏыу щытымэ, минитӏ, минищ нэхъ университет нэхъ нэхъыфӏхэм щеджауэ ди щӏалэгъуалэ еджэрэ и акъылыр теухуа хъумэ, и процентитхур, процентипщӏыр нэхъыфӏ дыдэу къахэкӏыу щытымэ, ӏэмал имыӏэу абы я къызыхэкӏа лъэпкъыр ягу къэмыкӏыжынкӏэ е зыгуэркӏэ сыдэӏэпыкъуарэ жызымыӏэн сэ си фӏэщ хъуӏым абы къыхэкӏыну. Ар зыщогъупщэ. Къапщтэу щытымэ, е Илон Маск хуэдэу, е нэгъуэщӏ зыгуэрым хуэдэу зыгуэр хъууэ щытым, зы цӏыху хотя бы лъэпкъым къыхэкӏмэ, абы сэбэп зэрыхуэхъуфынур ӏэджэкӏэ сэбэп хуэхъуфыну и лъэпкъ къызыхэкӏам. Ну, дэ арат дызрегупсысар. Абы иужькӏэ нэхъыжьу сымылажьэу сенатору щыкӏуам иджэсту Адыгэ академием илъэситӏкӏэ иджыри ауэдэу къатщтурэ дгъакӏуэурэ едгъэджар. И уже пандемие сытым мы къекӏуэкӏхэм иджэсту тӏэкӏу зэтриубыда хъуа иджэсту бгъэкӏуэну ебгъэджэну хъуӏыми, иджэсту къэдгъэувыӏауэ щытщ, ауэ зыгуэркӏэ къэралхэр зыкъызэӏуахыжу щытмэ, а программэр иджыри адэкӏэ дгъэкӏуэну ди мурад. Сэ сызреплъымкӏэ, дэ ди республикэ закъуэмкӏэ ди цӏыхухэр дгъэлэжьэн едгъэджахэр лэжьапӏэ еттын жыпӏэу ауэдэу пэжӏым. Сэ сызреплъыр, цӏыхур здэкӏуэн уейр къызыхэкӏа лъэпкъыр щымыгъупщэм, и хабзэр щымыгъупщэм, и бзэр щымыгъупщу щытым, Америкэми щреӏэ, Москваи щреӏэ, сыт хуэдэ къэралым щыӏэу щытыми, и ӏуэхур щыдэкӏыну ӏуэху къэралым щыӏэу щытымэ, абы сэ сызреплъымкӏэ нэхъыбэ дэ ди лъэпкъым Къыхуищӏэну къысщохъу. Сыт щхьэа жыпӏэу щытмэ, дэ Къэбэрдейр къапщтэу щытым ауэдэу инкъым, иджы экономикэр къапщтэм, политикэ къапщтэу щытмэ, а экономикэр мыинэу щытмэ, финансым уелэжьмэ, сэ си образованиемкӏэ сыфинансистщ ара щӏыжысӏэр, къапщтэу щытмэ, уэ дауэдизу уакъылыфӏу щытми, фӏыуэ уегъэджауэ щытми, экономикэр ину зимыужьауэ щытмэ, Уэ сыт хуэдэ проект умыщӏми, сыт хуэдэ мурад пхуэмыщӏми, зыпхуегъэужьынукъым, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, абы зы предел гуэр иӏэ къапщтэу щытмэ. Хамэ къэралым Москва къапщтэмэ, е Америкэ къызощтэ, Европэ къызощтэри, абы я возможностыр финансым теухуауэ, зегъэужьыным, бизнесым теухуауэ, Технологиям теухуауэ ӏэджэкӏэ нэхъ возможность куэд яӏэ. Мес, Темиркановыр къэтщтэнщ, модкӏэ нэгъуэщӏ зыгуэрхэри ди лъэпкъым къыхэкӏахэр къапщту щытмэ, нэхъыбэу зызыужьыфахэр республикэм щыӏэраӏым зы лъэныкъуэкӏэ. Къэралым къыдэӏэпыкъууэ нэгъуэщӏыпӏэ щыӏэхэра нэхъ зи ӏуэху дэкӏа. Хуейм къэвгъэзэж, хуейм къэдмыгъэзэж щӏыжытӏар езы цӏыхум къыхихын хуей езы абы и гъуэгур. Цӏыхум гуэныхь къэпхьууэ, Мыра уздэщыӏэн хуейр жыпӏэу щытмэ, ари гуэныхьу къызолъытэ, Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, Мыбы симыгъэкӏуамэ, мыуэду къамыщтамэ, нэгъуэщӏыпӏэ сыкӏуамэ, си ӏуэхур нэхъ дэкӏынкӏэ, жиӏэу иужькӏэ уигъэкъуэншэжынкӏэ хъуну. Абы теухуауэ дэ ауэдэу зырикӏ, ауэ дгъэуваӏым иджыри, ауэ дэ дыдэу дызэреплъыр. Сыт щхьа жыпӏэм, зыгуэрым жаӏэ, О, лэжьыгъэ диӏэӏым, Къэбэрдейм дыщылэжьэн ягъуэтӏым щӏалэгъуалэм Сыт жаӏэ, ауэ сэ сызэреплъымкӏэ, дэ къэралышхуэ дызыхэсым ухуейуэ щытымэ, лэжьыгъэ ӏэмал имыӏэураӏым Налшык ущылэжьэну. Дэни щылажьэ, Москва щылажьэ, Санкт-Петербург щылажьэ, Ростов щылажьэ, Краснодар щылажьэ. Абы нэхъ уи ӏуэхур щыдэкӏыным елэжьын хуейуэра. Ауэ уи акъылкӏэ адыгэ акъыл уиӏэу щытын хуей. Сыт щхьа жыпӏэу щытым, сэ сыкъызыхэкӏа лъэпкъым сэбэп схуэхъуарэт, сыкъызыхэкӏа си унагъуэм Сыдэӏэпыкъуарэт, си къуэш, си дэлъху, жыпӏэуэ уи гум илъу щытмэ, дэнэ ущыӏэми сэ слъагъуӏым зэран хъуу. Ди гуапэ зэрыхъущи, Федерацэмкӏэ Советым, ди республикэм и цӏэкӏэ сенатор къалэныр аргуэру уи пщэ къыдалъхьэжащ. Сыхуейт, Арсен, абы щыблэжь ӏуэхугъуэхэм укъытхутепсэлъыхьыну. Нэгъабэ Иджыри илъэситхукӏэ аргуэру дыхахыжа сенаторуи иджы дэ дызэлэжьар, ну, Совет Федерацэм, парламентым и щхьэ, и щхьэращи, дэ дызэлэжьа законхэм делэжьурэ, сэ сы, Экономикэмкӏэ седжа, диссертацэ защищать сщӏа, сэ нэхъ зыхэсщӏыкӏыр экономикэрати, Международный комитетым сыкъыхэкӏри, экономический комитетым нэхъыжьым и къуэдзу сыкӏуауэ сыщыӏуращи, дэ законхэм дыхоплъэ, закон къекӏуэкӏхэм, Урысейм и законхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и закон къекӏуэкӏхэм дыхоплъэри, зыгуэр зэзэкӏын хуейм е нэхъ тынш щӏын хуеймэ, законым и лэжьэкӏэм доплъри, Ди акъыл хыдолъхьэ, ди гупсысэгъуи зыгуэркӏэ а законым зыдогъэхъуэж. Абы нэмыщӏ къэралым и Правительствэм и лэжьэкӏэм доплъ министрэр къакӏуэурэ зэрылажьэхэм къыджаӏэ, зэрыхъур къыджаӏэ. Абы нэмыщӏкӏэ республикэм проблемэ яӏэу щытмэ, Министрам дыхуэзэн ипэкӏэ сэ яхузотх министр къэс Къэбэрдейм хузотхми, модэ министрым дыхуэзэнущи, моду къыдбгъудэсыну дыхуэзэнущи, фи проблемэ ар къыджефӏэ, къытхуэфтх. Министрым худотх, например, дыхуэзэнуми, министрым Къэбэрдейм щылажьэм къытхуетх. Модэ ӏуэху тхузэфӏэкӏкъым, мыр къыддэӏэпыкъуамэ хъарзынэ хъунут жари, дэ федеральный министрым и пащхьэ идолъхьэ упщӏэр, Е долъэӏу, е и пащхьэм идолъхьэ, мыр щхьэ зэфӏэвмыгъэкӏарэ жыдори жыдоӏэри, ауэдурэ зыгуэркӏэ дэӏэп дыдоӏэпыкъу зэрыхъумкӏэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и закъуэм, Урысей псом теухуауэ закон къекӏуэкӏхэмкӏэ, хъуэжын хуейхэмкӏэ, бюджетхэм теухуауэ сыту абы куэдым куэдым дыхэтщ иджысту сентябрым дей комитетыр зэрыщыту Къэбэрдей-Балъкъэрым шэуэ абы правительствэм и гъусу псори цӏыху Цӏыху тӏощӏ дохъури, дызэгъусэу дыкӏуэу дыдэлэжьэнура правительствэм Къэбэрдейм.
Нобэ узиунафэщӏ Дунейпсо Адыгэ Академием и гъуэгур дахэу нэхуу, зыӏухауэ и фӏыпӏэу долъытэ Арсен. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, тхьэмадэм куэду елъытащ тхылъыр къызэрыдэкӏ щӏыкӏэр. Дэ иджысту ди гуапэ зэрыхъущи, лъэпкъым къытхуэщхьэпэн Тхылъ зыкъом абы къыдегъэкӏ. Сыхуейт жозгъэӏэну а тхылъхэм я къыдэкӏыкӏэр дауэ зэрызэхэлъыр. Мыр нэхъыфӏщ, мыр нэхъ ӏейщ, мыр къыдэдгъэкӏмэ нэхъыфӏщ жыфӏэу сыт хуэдэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ фыхуиӏэ?
Президенту сыщыувам сэ сыщӏэувар зы сэбэп сызэрыхуэхъунум теухуауэ, мылъку хэслъхьэну ауэдэ мурад сиӏэу сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, мылъку хэмылъу щытмэ, тхылъ зытххэм, абыхэм елэжьхэм Я зэфӏэкӏыныгъэр куэдым къэралым къыдэмыӏэпыкъум е спонсор имыӏэу щытмэ, гугъущ бгъэкӏуэтэну уи культурэр, бгъэкӏуэтэну уи историе, филологием уелэжьыну абыхэм. Абы теухуау сэ я пщэ унафэ хуэсщӏри дэслъхьа адыгэм лъэпкъым теухуау сыт хуэдэ щымыӏэу щытми тхылъ ученахэм ятхымэ. Ауэдэу ягъэкӏуэтэну хуейуэ щытмэ, псоми фыдэӏэпыкъу, сэ яжесӏащ. Ауэ экспертный совет щыӏэуэ зыгуэркӏэ тхакӏуэхэми сэ сщӏэрэ, зыгуэркӏэ абы и мызакъуэ цӏыхум итхри хоплъэжри, президиум унафэ къещтэ, сыт хуэдэ тхылъ мы гъэм дэ къыдэдгъэкӏыну, хэт и тхылъ къыдэдгъэкӏыну, сыткӏэ сэбэп лъэпкъым хуэхъуну ар. Къапщтэу щытмэ, фыщымысхьуэ, сэ абы текӏуэдэну псори дэ мылъкукӏэ Дэ дывдэӏэпыкъун, жытӏэри сэ тӏэкӏу тызогъэгушхуэ къапщту щытымэ, нэхъыбэу. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, историем теухуау, культурэм теухуау, хабзэм теухуау, ди адыгэ дыкъызыхэкӏам теухуау, искусствэм теухуау, адыгам теухуау тхылъ зыгуэр дигъэкӏыну щытымэ, дэ ддэӏэпыкъуну хэту щытми. Куэд тедгъэкӏуадэу схужынукъым, ауэ миллионипщӏ е миллион пщыкӏутху хуэдиз унафэ яхуэсщӏауэ ӏэмал имыӏэу мис модиз Илъэсым тевгъэкӏуадэ. Илъэсым тевгъэкӏуадэ, жытӏэу. Ауэдэу грант хуэдэу къэтщтауэ щытура. Ауэ тӏэкӏу иджыри хэдгъэхъуэну ди мурад сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сэ сызэреплъымкӏэ, тхылъым и мызакъуэуэ, тхылъ дэдгъэкӏым и мызакъуэуэ, цифровать тщӏыуэ, иужькӏэ къэнэжын уэдэу абы ятхар Ауэдэу щытыну сэ къызолъытэ, иджыри зы дызэрелэжьыр ара.
Академиерауи щрет, сыт хуэдэ ӏуэхуи ирехъуи, уцӏыхуфӏкӏэ, ухъыджэбзыфӏкӏэ, ущӏалэфӏкӏэ сыадыгэ жыпӏэкӏэ хъуӏым. Сыт хуэдэ ӏуэхуми мылъку макӏуэ. Аращи, уи лъэпкъэгъу Къэбэрдейм къэкӏуа къебгъэблэгъэн щхьэкӏэ минрэ уэ уадыгэ унагъуэу, сэ сщӏэрэ, адыгэгу, адыгэпсэ уиӏэу щытми, мылъку уимыӏэмэ, сом пӏэщӏэмылъу щытмэ, а хьэщӏэр уэ пхуэгъэхьэщӏэнукъым узэрыхуейм уэдуи. Сэ сызэреплъымкӏэ, абы зы пэш цӏыкӏу фӏэкӏа уимыӏэу щытми, уи гур къабзэу зыӏухауэ, шей фӏэкӏа йумыгъафэм, щӏакхъуэ ӏыхьэ фӏэкӏа йумыгъашхэу щытмэ, цӏыху уи дей къэмыкӏуэну къыщӏэбгъэкӏуэн щыӏэкъым. Хабзэр Мылъкум иӏыгъкъым къапщтэу щытымэ. Хабзэр, уэ уи дуней тетыкӏэр, уи щытыкӏэр, уи мылъкур иримыкъууэ, уи адыгагъэр нэхъыбэу щытымэ, сэ цӏыхуу нэхъыфӏу къысщохъу, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, мылъкуми цӏыхур ехъуэж, и акъылыр зэрегъэкӏуэкӏ иныкъуэм де. Ауэ адыгагъэр зепхьэнумэ, мылъкум ӏэмал имыӏэу пыщӏауэ е нысэ кърагъэшэну щытымэ, модиз ахъшэ щӏыхуэ къищту ищӏэн хуейуэ, сэ къэслъытэкъым къапщтэу щытымэ. Дэ ди хабзэм дытету щытымэ, а хабзэр зепхьэн щхьа мылъкушхуэ уиӏэн хуейуэ амал иӏэмэ, япэм ижькӏэ зэрыщытам уеплъу щытымэ, мылъкуи яӏаӏым, зыри ауэдэ трагъэкӏуадэу щытаӏым, ауэ ди хабзэр зрахьу щыта къапщту щытымэ. Екӏуу зрахьу щыта икӏи. Айтӏур сэ щӏызэпыпщӏэн слъагъукъым, мызыӏуэра мылъкумрэ уэ уи адыгагъэмрэ щӏызэхэзэрыхьын слъагъукъым сэ къапщту щытым. Нэхъ мылъку нэхъыбэу уиӏэху нэхъ мащӏэу цӏыхум къебгъэлъагъун хуей пщӏэнури сытынури. Сэ си еплъыкӏэр ара, может сыщыуэми сщӏэӏым, зэманым мылъкуми куэд иӏыгъщ, куэд иӏыгъщ, ауэ гугъу ущӏехьын щыӏэу слъагъу. Иджы гъащӏэр зэрыхъуаращи, дыхуейми дыхумейми мылъку зиӏэм жиӏэр пцӏыуэ щытми, щӏалэгъуалэр зыщӏэдэӏур аращ. Ахъшэ зиӏэм жиӏэр пэжу, Мыдрей зимыӏэм жиӏэр мыпэжу ягъэув. Дгъасэӏым зэрыдгъэсэн хуейм хуэдэу, мылъкум пымыщӏауэ, дэ ди адыгэ хабзэм нэхъ тегъэхьэжын хуейра сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, нэгъуэщӏу цӏыхур узреплъын хуейр, и гъэсэныгъэмкӏэ, и псэлъэкӏэмкӏэ, и цӏыхугъэмкӏэ, и адыгагъэмкӏэ цӏыхур Мылъкураӏым узреплъын хуейр. Ауэдэу деплъу щытмэ, Дызыхуишэну щӏагъуэкъым. зыщӏыпӏи ухуишэнукъым, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, мылъкуи ухуей сыт щхьа, дуней псор мылъку щыӏэн хуейр, ауэ мылъку акъылкӏэ убгъэдыхьу щытым гъащӏэм, гъащӏэ зытеухуа хъуну слъагъукъым. Атӏэ ебгъэкӏуэкӏ проектхэм иджыри ящыщщ Стартап жыхуиӏэр. Абы Уеблэмэ, текӏуэныгъэ къыщызыхьа цӏыху зыбжанэ дэ ди радиом къесшалӏэурэ згъэпсэлъащ. Абы зэрыхэтар, зэрызэпеуар жаӏыжащ, уэри фӏыщӏэ къыпхуащӏу, Арсен, псалъэ дахэ куэд къыщыпхужаӏэу. Иджы гъэщӏэгъуэныращи, Абы нэхъыбэу хэлъа хэта упщӏэхэм ящыщщ ди лъэпкъ ӏуэхур. Итӏанэ щӏалэгъуалэм я фӏэщ узэрыхъур, уи жыӏэр тӏу ямыщӏу къызэродаӏуэр абыкӏэ нэрылъагъущ. Сыт хуэдэ ӏуэху адыгэ лъэпкъым теухуауэ кърамыхьэжьу щытми, щхьэ здрахьэлӏэр нэхъыбэм уи дейщ. Аращи, а проектым фызэрыхэтар Ар къызэревгъэжьауэ щытар, иджыри екӏуэкӏыну, сыт абы и ӏуэхур къыджепӏамэ си гуапэ. Стартапым теухуауэ дэ ди егупсысыкӏэр илъэситӏкӏэ едгъэкӏуэкӏа, стартапым теухуауэ къедгъажьэ сэ си еплъыкӏэр креативну ди щӏалэгъуалэм Проект яӏэ, я щхьэм я акъылым сыт зрегупсыпсыр бизнесым теухуауэ? Сэ просто тӏэкӏу бизнесым нэхъ хэсщӏыкӏыу къыщӏэкӏын куэд щӏауэ солэжь илъэс куэд щӏауи. Абы я егупсэкӏэр, яӏэ идея хьэмэрэ ямыӏэ. Дэ Америкэми дыдэлажьэт, Сан-Францискэ стартапхэр. Я гупсэкӏэр тӏэкӏу къэтщӏэну дыхуейуэрат къапщту щытми, абы теухуауэ дэри тфӏэгъэщӏэгъуэнуэ сыт хуэдэ идея къралъ утыкум къралъхьэну сыт хуэдэ проект ди щӏалэгъуалэм Дауэ зэрыгупсысыр? Абы я гупсысэкӏэр пщӏэу щытым, зэгупсысыр пщӏэу щытымэ, пхуэгъэсэнура пщӏэу щытымэ. Абы я гупсэкӏэр умыщӏу щытымэ, абы я щхьэм илъыр умыщӏу щытымэ, дауэ узреплъынур? Ауэ деплъри, стартапхэр къакӏуэрэ, ну, тӏэкӏуикӏ адыгэ ӏуэхум теухуау Адыгэ темэ хэту щытымэ, адыгэ, адыгу проектыр щыту щытым, ари нэхъ къатщтэт. Дэ дызэплъагъэм куэду гъэщӏэгъуэн куэди хэта, иджиикӏ щӏалэгъуалэ нэхъ, и акъылыр нэхъ щӏалэщи, нэхъ къабзэу, щӏэу мэгупсысэ къапщту щытымэ. Иджыи абы я гупсысэкӏэ тӏэкӏу ядумыӏыгъыу щытымэ, фэ зыри хэфщӏыкӏкъым ӏуэхум, фэ фыщӏалэ иджыри жыпӏэу къэбгъанэу щытымэ, иужькӏэ етӏуанэу, хумеижынкӏэ хъуну зыгуэр ящӏыну. Зэу мыр хъуӏым. Сыт щхьа, дэ ди хабзэми тӏэкӏу ар хэлъщ, щӏалэм де. Къапщту щытымэ сэ сызэреплъыр, уэ иджыри ущӏалэ, уэ пхузэфӏэкӏынукъым. Уэ мобдеж щыт жыпӏэу тӏэкӏу дэ ди быныр дгъасэ хъунукъым. Журтым зригъасэр дауэ, езым и быныр сытри хуэщӏэным уэдууэ егъэгушхуэ. Дэ и ныкъуэм де нэхъыжь нэхъыщӏэ жыдори тӏэкӏу дэдгуауэу дыдэу, тӏэкӏу дэкъузауэ тӏыгъынкӏэ хъунут. Сэ пэжу къэслъытэкъым ар. Стартапри ара зэрыщытыр деплъыну, сыт я гупсысэкӏэр, я акъылыр зытетыр ауэду мурад тщӏри деплъати, дигу ирихьа зэрытщӏахэр. Псапэ зыпылъ ӏуэху куэд зэрызэфӏэбгъэкӏыр хэти ещӏэ, Арсен, уэ цӏыху ӏэджэми уадэӏэпыкъуащ, ноби уадоӏэпыкъу, ар сымаджэ ӏуэху хъуми е сэ сщӏэрэ, щытыкӏэ гугъум ихуауэ, мылъкукӏэ и ӏуэхур зыхуэмыхъуу, Апхуэдуи щыӏэщ. Зыкъыпхуэзгъазэм лъэӏукӏэ. Кӏуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу зэманыр текӏыхукӏэ. Аращи, а къомым дауэ уапэлъэщрэ, итӏанэ къуэлъэӏу псоми уадэӏэпыкъуфуи къыщӏэкӏынкъым, къызэрыхэфх щӏыкӏэ сыт зыгуэр иӏэ абы? Проблемэ куэд ди пащхьэ къралъхьэ къапщтэу щытым. Нэхъыбэу къытхуатх, къытхуэу, къытхуэмызуэ, къытхуатх, къытхуатхыу псоми дыхоплъэри, Дэ дыкъызыдгурыӏуэмкӏэ, нэхъ дыздэӏэпыкъун хуейр зыгуэр сымаджэмэ, хущхъуэ хуеймэ, е нэгъуэщӏ зыгуэру еджапӏэ кӏуэнумэ, зыщӏыпӏэ, е зыгуэр ящӏынумэ, абы япэ идогъэщ. Узыншагъэм теухуар узыншагъэкӏэ дыдэӏэпыкъуну япэ идогъэщ. Еджэнур етӏуанэу идогъэщ, къапщту щытымэ. И ныкъуэмрэ нэхъыбэр Зыгуэркӏэ дадоӏэпыкъу, сыт щхьа, может быть, а зыхуей дыдэм уэдизу дыдэмыӏэпыкъуми, ну мазэм миллионитӏ уэдиз тадогуашэ, дызыдэӏэпыкъуфым хуэдэуэ. Ауэ иныкъуэм де, ну, зыгуэр къатх унэ дыхуейт, мокӏэ машинэ къэтщэхунут, сыт, дэ дызэреплъымкӏэ, цӏыхум а узэрыдэӏэпыкъуфын хуейр е сабиймкӏэ, е нэхъыжьхэмкӏэ, нэхъ щӏалэгъуалэм къыщатхым де, дэ дызэреплъым, щӏалэгъуалэм езыбы и ӏуэхур ящӏэжу щытын хуей, я къару илъыгъуэщи нэхъ лэжьэн хуей. Ауэ дам нэхъ абар зыхэдзауэ зыхыдодзри, доплъри, зэрытхузэфӏэкӏкӏэ доӏэпыкъу. Итӏанэ, адыгагъэм теухуауэ адыгэ зыгуэр къытрадзэнумэ, е зыщӏыпӏэ концерт кӏуэнумэ, е сабийхэр къэфакӏуэ кӏуэнумэ, зыщӏыпӏэ культурэм теухуауэ къыщатхым дей моду Москва дыкӏуэнущи, дызэрыкӏуэн гъуэгум ди е фащэ къэтщэхунути, фащэ едгъэдынути хъуну жаӏэу щытымэ, ауэдэ къыщыкӏуэм дэ абыхэм дей дадоӏэпыкъу. Нэхъыбэ тхузэфӏэкӏам нэхъыфӏт, нэхъыбэ цӏыху къэси дыдэӏэпыкъуамэ нэхъыфӏт, ауэ цӏыхум дэӏэпыкъунуми езыбы зы и лэжьыгъэ гуэр хэмылъу щытымэ, Арикӏ къекӏуӏым къапщту щытымэ. Тӏэкӏу езыр гугъу ехьын хуейщ, ара? Пэлэжьыхьын хуей, е а лэжьыгъэм и гугъуехьыр, и пщӏэнтӏэпсыр къыгурымыӏуэу щытымэ, и ӏэ щӏэмыкӏыу щытымэ, ауэ мылъку ептар зыуи къыщыхъуну. Мыбы и куэдти, къызита лӏо абы жиӏэуэ цӏыхум пщӏэи хуимыщӏынкӏэ хъуну мылъку хэплъхьам. Езыбы и пщӏэнтӏэпс хэмылъу щытмэ. Атӏэ абы и ныкъуэр и пщӏэнтӏэпсу щытын хуей, и ныкъуэр уэ епту щытмэ, икӏи нэхъ егугъуну икӏи къыгурыӏуэну узэрыдэӏэпыкъуар.
Динми ди адыгэ хабзэми уи мылъкум уэ къэблэжьым зы ӏыхьэ хэптыкӏын хуейуэ апхуэдэу къегъэув. Мыпхуэдиз Псапэ щӏэпщӏэр арагъэнщ, итӏанэ, апхуэдэу ущытыну, дунейм утетыну, цӏыхум зыщӏэбгъакъуу. Ар уи нэхъыжьхэм ядэплъэгъуауэ зы хабзэуи къекӏуэкӏыу пӏэрэ, Арсен? Нэхъыжьхэра къыщӏэкӏын, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, къуажэм дыщыдэсым, хьэблэу дыщыпсэум, дыкъыщыхъуам, я благъэм, здэӏэпыкъуу, зэгъусэу, зыщӏагъакъуэу, зыгуэрым гузэвэгъуэ хъуамэ, зыхыхьу, здэӏэпыкъуу, ауэдэу дэ тлъэгъуам дызрагъэсам теухуа хъун къызыхэкӏыр къапщту щытым нэхъыбэу. Диным теухуау зэкӏат къапщту щытымэ, ауэдууи доплъ дэ, тӏууэ доплъ къапщту щытымэ. Илъэс къэс къэдлэжьым теухуау абы къыхэкӏым е зэкӏатым теухуау абы хуэдгъазэу тӏури тхузыхуагъэхъуу щытымэ, а тщӏынури, мыдрей дызэрыдэӏэпыкъури, дэ тӏэкӏу дажэ Абы техуэным хуэдэу тӏэкӏу нэхъыбэ тщӏэуэ къыщӏэкӏын къапщту щытым. Ауэ ауэдууэ динымкӏэ, дин закъуэмкӏэ дыбгъэдохьэ жытӏэу ауэду хэтӏым. Дэ дызреплъыр, а ди нэхъыжьхэм дызэрагъэсам хуэдэу нэхъ дызэрыбгъэдыхьэр.
Апхуэдэу уадэӏэпыкъуауэ, зэман дэкӏауэ. Мис уэ уи фӏыгъэкӏэ мыр къызэхъулӏэри, мыпхуэдэу си ӏуэхур дэкӏащ жаӏэу ӏэджэми псалъэ гуапи къыпхужаӏэж къыщӏэкӏынщ иужькӏэ. Аращи, Ахэр щызыхэпхым дей нэхъыбэжу сщӏарэт, нэхъыфӏыжу садэӏэпыкъуарэт жыпӏэу уэ езым гушхуэныгъэ бгъуэтырэ? Адыгэм псалъэжь жаӏэ, фӏы пщӏауэ щытым псым хэдзи зыщыгъэгъупщэ жари, уемыгупсыс абы жари. Дэри ара дызэреплъыр, сыт щхьа? Гуапэр сыт щыгъуи гуапэщ. Ауэдэу къыщыджаӏэм дей уи гуапэ мыхъуну ӏэмал иӏым, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, цӏыхум пщӏэ щыхуищӏым дей уи лэжьыгъэм, уэ укъэблэжьа мылъкум Ептам пщӏэ къыщыпхуищӏым дей удэӏэпыкъуам уи къару тебгъэкӏуэдам пщӏэ хуищӏу щытмэ, ар сэ пэжу къызолъытэ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, цӏыхум абы пщӏэ хуимыщӏу щытмэ, зыми пщӏэ хуищӏым къапщту щытмэ. Абы теухуауэ ауэдэу къыщыджаӏэм дей ди гуапэ иджы, ну цӏыхур иныкъуэм дей иныкъуэхэри мэукӏытэ, сыт щхьа жыпӏэу щытым, лъэӏуэнуи мэукӏытэ, зыгуэркӏэ дэри дгъэукӏытэну дыхуейӏым, мыр пхуэсщӏати, Мыр къызжепӏатэӏыми е зыгуэркӏэ зыри жыпӏыжатэӏыми жыпӏэу цӏыхум зыри зыгуэр жиӏэу щытым ди гуапэт, ауэ зыри жимыӏэми дэ цӏыхум ар жыпӏатэӏым жи ди жагъуэкъым сыт щхьа жыпӏэу щытымэ. Дэ удэӏэпыкъуу щытым цӏыхум уэ уи щхьэ удэӏэпыкъужу ара сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, уэ ущыдэӏэпыкъукӏэ, ущыхуейкӏэ удэӏэпыкъунуэ уэ уи гъащӏэр нэхъыфӏ щыпщӏкӏэ уэ уздэӏэпыкъужри хэлъщ къапщту щытым цӏыхум удэӏэпыкъум нэмыщӏ. Цӏыху цӏэрыӏуэ ухъуа иужькӏэ, адрейхэм уащефӏэкӏым и деж, пкӏэрымылъ пхуэмыфащэ гуэрхэр къыщыпхужаӏи щыӏэщ уи цӏэр ягъэулъеин я гугъэу. Ар, дауикӏ, фыгъуэным къишэ зы ӏуэхууи къыщӏэкӏынщ. Уи щӏыбагъкӏэ къыпхуэпсалъэхэр зэхэпхыжа иужькӏэ, уи гукъыдэжыр пӏэпыхурэ хьэмэрэ къыпфӏэмыӏуэхужу уесэжауэ апхуэдэ. Адыгэм япэм ижькӏэ Лӏыгъэ зыхэлъ цӏыхухъум хужаӏэу щытар щӏэупщӏэр хэт уи ныбжьэгъу жаӏэтэӏым, хэт уи жагъуэгъу жаӏэт. Уи жагъуэгъур къекӏу уэ, уи жагъуэгъум къару иӏэу щытмэ, уэри къару пщӏэлъу ябж къапщту щытмэ. Абы теухуауэ цӏыхухъум лажьэу щытмэ, лэжьыгъэм хэтмэ, ӏуэху ищӏу щытмэ, ӏэмал имыӏэу ауэдэ цӏыху хэмытыну ӏэмал имыӏэу щытщ. Жагъуэгъу сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, дунейр ара зэрыщытыр. Зыпоуэ дунейр, сэ нэхъыфӏ сыхъуарэт, сэ мыс сыхъуарэт, абы теухуауэ Тхьэм и фӏыгъэкӏэ жагъуэгъуи ди куэдщ, ныбжьэгъуи ди куэдщи, ди адэм жиӏэу щыта, лей къуихыу щытым зыгуэрым, лей умыхыж жиӏэу щыта си адэ. Сэ жесӏэу щыта, дауэ, лей къоуамэ узэремыуэнур? Ну, иужькӏэ уи ныбжьыр нэсу щытым къыбгурыӏуэнщ, жи а ӏуэхур, уи акъыл нэсу щытым къыбгурыӏуэнщ, жиӏэу щыта си адэм. Еу, сыт щхьа, жыпӏэу щытмэ, жагъуэгъу уиӏэу щытмэ, ӏэмал имыӏэуэ жагъуэгъуми бгъэдыхьэкӏэ иӏэщ, жагъуэгъур зищӏысри пщӏэн хуей, абы теухуауэ. Цӏыхум мыр жаӏэ, жыӏэу жагъуэгъу сиӏэ, мыр хуэсщӏауэ моду ищӏа жыпӏэуэ зызыхуэпщӏу щытмэ, цӏыху хъарзынэ зы лажьэ зимыӏэми зыри хуэпщӏэнукъым, псоми зыгуэр хэплъагъуэнкӏэ хъуну цӏыху къэс. Цӏыху къэс проблемэ зимыӏэ щыӏэкъым, абы теухуауэ цӏыхур фӏыуэ лъагъун хуей зэрыщытым хуэдэуэ. Уи лъэпкъым къыщыхэкӏакӏэ, ӏейми фӏыми зыдебгъэкӏун хуей, пхуэгъасэм гъэсэн хуей, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, уэдэу, ауэ къыгурымыӏуэмэ, Абы нэхъ жесткэу епсэлъэн хуей, нэгъуэщӏ зыгуэру зыщӏын хуей ӏуэхур, абы теухуауэ цӏыхухэр псори зэщхькъым. Гу зэрылъыттэщи, къулыкъушхуэ зыбгъэдэлъ цӏыху цӏэрыӏуэхэм жаӏэм нэхърэ, къызэрыгуэкӏ цӏыхубэм я псалъэр нэхъ зэхэпхыу щытщ, Арсен. Уи интернет напэкӏуэцӏми щыдолъагъу абы, сыт къатхми, сыту щытми уапэджэжу, гулъытэншэу къомыгъанэу щытщ. Япэрауэ дэ дыкъызыхэкӏа лъэпкъым щыщ цӏыхухэм теухуауэ проблемэ щыӏэмэ, дэ абы депсалъэмэ, ди хабзэм теухуауэ, ди цӏыху зэхущытыкӏэм теухуауэ, уэ цӏыхур унафэщӏу, унафэу уи пщэ къыдалъхьауэ цӏыхум фӏыуэ умылъагъумэ, цӏыхум уепсэлъэну ухуэмеймэ, зэӏухауэ ущымыту щытмэ, сэ сызэреплъымкӏэ, власт къыщӏыуатын щыӏэкъым. Цӏыхум уэ ущыхахаджэ, цӏыхум дзыхь къыщыпхуащӏаджэ. Цӏыхур къыщыпщыгугъкӏэ, власт къыщатакӏэ, цӏыхум зыхуэгъэзауэ щытын хуей. Цӏыхур и жагъуэ плъагъу хъунукъым, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, цӏыхум къыпщогугъ уэ лъэпкъым къыхэкӏауэ е унафэ пщӏу, е ӏуэху уиӏэу щытмэ, сэ сызэреплъымкӏэ, цӏыхур нэхъ зыхуэбгъэзауэ цӏыхум дежкӏэ щытын хуей, я проблемэмкӏэ, я ӏуэхумкӏэ. Тӏанэ дэ ди цӏыхухэр цӏыху гъэса, нэмыс яхэлъщ, хабзэ яхэлъщ. Цӏыху щабэ ар. Къуажэм дэсхэр, къуажэдэсхэм. Къуажэм сыщыкӏуэм нэхъыжьу щылажьэм сахуэзамэ, си гуапэуэ, гуапэу къыпхущыту, къыпщыгугъууэ, уэ уи пщэ къыдалъхьауэ а цӏыхум, дауэ нэгъуэщӏ узэрыхущытынур? Дэ дызэрагъэсар ара, къапщтэу щытмэ. Цӏыхур фӏыуэ умылъагъумэ, цӏыхум удэӏэпыкъуну ухуэмеймэ, Уи лъэпкъ узыхэкӏа фӏыуэ умылъагъуу щытмэ, ущӏэлэжьэни ущыхэсыни щыӏэкъым, къапщтэу щытмэ. Иджыпсту ди щӏалэгъуалэм куэду яхэтщ тыншу мылъку зрагъэпэщыну хуейуэ. Еджапӏэм къыщӏэкӏа иужькӏэ занщӏэу къулыкъушхуэ зыӏэрагъэхьэу ар яубыду тыншу псэуну хуейуэ. Апхуэдэ гупсысэ зиӏэхэм сыт яжепӏэнт? Цӏыхум езыбы и ӏэщӏагъэкӏэ, и ӏэщӏэгукӏэ цӏыхур И мылъкури къилэжьын хуей, и унафэщӏ хъун щхьа, и щӏагъ дыдэм щыщӏэдзауэ и щхьэм нэс ӏуэхур зытетыр къимыщӏауэ цӏыхум ӏэнатӏэ епткӏэ хузэфӏэмыкӏынкӏэ хъуну? Сыт щхьа, жыпӏэу щытмэ, и щӏагъ дыдэм щыщӏэдзауэ и щхьэм нэс цӏыху дэгъэкӏуеин хуей. Ауэдэу системэр мылажьэу щытмэ, ар псынщӏэу тыншу къыӏэрыхьами пщӏэ хуищӏынукъым, езбыи къыгурыӏуэнукъым къапщту щытмэ. Ну, ди жагъуэ зэрыхъунщи, зэманыр ауэдэу зэрыщытыр иджысту зэу зы щӏыпӏэ гугъу зрагъэхьыну хуейкъым, унагъуэми тӏэкӏу гугъу ирагъэхьыну хуейкъым я бынхьэр, тӏэкӏу нэхъ зэрытыншынми, ӏуэху нэхъ зэрахуэ. Ауэ къапщту щытмэ, сэ зэреплъымкӏэ, тӏэкӏу гугъу ехьу щытын хуей сыт хуэдэ ӏуэху зэримыхуами. Сэ си гъащӏэм теухуауэ нобикӏ солэжь, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, си бынхьэми теухуауэ соплъ. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, тыншу, езбыхьэм къамылэжьууэ, сэ абыхэм мылъку есту щытмэ, згъэунэхъункӏэ хъуну, езбыхьэм къамылэжьмэ. Абы теухуауэ ерыскъыншэу къэнэнукъым, ауэ езбы къамылэжьа мылъку куэд епт хъунукъым. Ар епту щытмэ, зэбгъэхьэну, сыт ар щӏэлэжьэнур, сыт гугъу зыщӏригъэхьынур, Зыри, псори ептрэ, зыри хумейуэ пщӏыуэ щытмэ, иужькӏэ уэ зыбгъэунэхъужынур ара къапщту щытым. Абы теухуауэ щӏалэгъуалэми, къагурыӏуэн хуей гугъу ехьууэ, и акъылым теухуауэ, и зэманым теухуауэ къулыкъуи зэраубыдын хуейр, икӏикӏ сыт хуэдэ ӏуэху зэрамыхуами, сытым имыхуами а ӏуэхум нэхъыфӏ дыдэу хащӏыкӏыуэ, нэхъ и купщӏэм нэсу зрагъащӏэуэ, фӏыуэ хащӏыкӏыу адрейхэм нэхърэ тхьэ сэ нэхъыфӏ сымыхъурэ, сэ си акъылым зэрегупсысыра, сэ япэ дыдэу щытын хуейуэ согупсыпс. Сэ бизнес ирехъу, политикэ ирехъу, сыти ирехъу. Сэ нэхърэ тхьэ адрей нэхъ губзыгъэ, значит, ар щӏэгубзыгъэр къэщӏэн хуей, нэхъ тхылъ нэхъыбэ еджа, нэхъыфӏу ягъэса, а хьэмэрэ Алыхьталэм ауэдэу и акъылыр ищӏа жыпӏэу уегупсыпсу щытмэ, а гъуэгур къыпхуэщӏэнуэ, ар ауэдэу щӏэхъуар, нэхъыфӏ дыдэ щӏэхъуар. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, Бетховен ухъуну ухуеймэ, минипщӏ сыхьэту ухуей. Зы ӏуэху гуэрым уелэжьу щытым, махуэ къэс сыхьэтищ уелэжьрэ, илъэсипщӏкӏэ минипщӏ сыхьэт тебгъэкӏуадэу щытмэ, сыт хуэдэ ӏуэхуми Бетховен ухуэхъуну. Бизнес ирехъу, экономикэ ирехъу, политикэ ирехъу. Цӏыхур гугъу ехьу щытмэ. Вот сэ махуэ къэс сыхьэтитӏкӏэ тхылъ соджэ. Сыт хуэдэ? Пщэдджыжьым сыхьэт соджэ, пщыхьэщхьэм соджэ. Политикэм теухуауэ, финансым теухуауэ куэд къызощӏэ сымыщӏэу иджырикӏ, хэзмыщӏыкӏыу. Сэ уже куэд щӏауэ солэжьри сэ хэсщӏыкӏын хуей, ауэ сымыщӏэ ӏэджэ къызощӏэ къапщту щытмэ. Абы теухуауэ цӏыхум и гъащӏэм еджэу щытын хуей, зыхуигъэхьэзыру щытын хуей. И чэзум къыӏэрыхьэмэ нэхъыфӏщ. Имычэзу къаӏэрыхьэр зы ӏыхьэ нэхърэ.
Сэ зэрысщӏэмкӏэ, уэ зэман зэрыбгъуэту уи адэжь хэкум ди республикэм унокӏуэж, Арсен, икӏи цӏыхухэм уахуэузыр. Илъэсым зэ-тӏэу сыкӏуэжу ара къапщту щытымэ, Сыкӏуэжа нэужь, сахуозэ, я ӏуэхур зытетыр соплъ, республикэм къэхъуэр соплъ сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, умыкӏуэж уи нэкӏэ умылъагъуу щытмэ, ауэдэу жаӏэкӏэ плъэгъунукъым зэрыхъур. Нэхъыбэрэ яхуэзэн хуей, нэхъыбэрэ кӏуэжын хуей уи лъэпкъ узыхэкӏам. Уэ хамэ къэрал зыбжанэм ущыӏащ, Арсен, ди республикэм нэхърэ нэхъ дахэ плъэгъуа зыгуэр? Дуней псор дахэ куэд щыӏэ, къапщтэу щытмэ, Италием, Европэм къапщтэм е, например, Америкэм къапщтэм, нэгъуэщӏ къэралхэр къапщу щытмэ, ауэ Къэбэрдей-Балъкъэр ӏейу дахэр къапщу щытмэ, бгыхэми теухуауэ, инагъми теухуауэ псори. Ауэ, ну, уи щӏыналъэ ущалъхуам, уи лъэпкъыр зэрысым, Уи щӏыгум хуэдэ сэ щыӏэу зыщӏыпӏи слъагъукъым, нтӏэ абы къыпкърокӏри къуажэм теухуауэ, уздэс къуажэм теухуауэ, псоми абы нэхъ нэхъ дахэу сэ щыту слъагъукъым, сыт щхьа? Ар ауэдэу, сэ Къэбэрдейм къапщтэу щытым сыкъызэрыщалъхуараӏым, къапщтэу щытым Къэбэрдейр ӏейуэ нэхъ дахэ дыдэхэм, дуней нэхъ дахэ дыдэхэм щыщу къызолъытэ, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, псы дыщыщӏэкъым, сыт хэпсэми къокӏ, Дахагъэ, уи нэмкӏэ сытымкӏэ. Сэ сызэреплъымкӏэ, ди адэшхуэхэм мы щӏыр щаӏыгъыфакӏэ, ща, а сыт хуэдэ къемыкӏуэкӏами, модэ щӏыгу щиӏэкӏэ, лӏыгъэ яхэлъу къыщӏэкӏауэ модэ щӏыпӏэ щаубыдыфу щыпсэуакӏэ ауэдиз илъэскӏэ. Ущынэкӏуэжахэм де зыщыплъыхь щӏыпӏэ зыгуэр уиӏэ?
Сыкӏуэжам дей си къуаж къуажэм, Налчик иныкъуэм дей Приэльбрусьемкӏэ, Джылысу лъэныкъуэмкӏэ, Кисловодсккӏэ иныкъуэхэм дей соплъ абы теухуауэ. Адыгэ лъэпкъым ди псэукӏэ, ди зэхэтыкӏэм теухуауэ сытым нэхъ укъигъэгузавэрэ? Ди бзэр зэрытфӏэкӏуэдыр, ди адыгэ хабзэр зэрытщыгъупщэр. тӏэкӏу мы зэман иджысту къекӏуэкӏым теухуау ассимиляцэ жыхуэтӏэм ещхьу хамэ къэрал щыӏэ адыгами, сэ сыздэщыӏахэм, Тыркум укӏуэм, Сирием, Иорданием укӏуэу щытымэ, иджысту дэ ди ныбжь щыӏэхэм иджыри адыгэбзэкӏэ мэпсалъэ. Къапщту щытым я быныр уже псалъэжӏым, адыгэбзэ ящӏэӏым. Дыадыгэ жаӏэ, ауэ адыгэбзэкӏэ псалъэӏым. Хотя илъэсищэрэ ныкъуэрэ Кавказ зауэ зэриухрэ абы зэрыщыӏэрэ я бзэр хуэхъума, я адыгэ хабзэр яхуэхъума. Мы зэман иджысту ӏей псынщӏэу ауэдэу зихъуэжу щӏидзауэ ара, технологиям зихъуэжу. Мы иджысту къэхъу илъэс тӏощӏ хъуэхэр, илъэс тӏощӏрэ пщӏы хъуэхэм я бынхэм и нэхъыбэм Бзэ ящӏэжым къапщту щытмэ, абы теухуауэ шынагъуэ щыӏэ. Абы нэмыщӏ къапщтым Къэбэрдейм укӏуэжым е Адыгейм е нэгъуэщӏ укӏуэу щытмэ, къуажэм деж адыгэбзэкӏэ мыпсалъэ дэсщ, урысыбзэм техьу щӏадза псори, ди жагъуэ зэрыхъунщи. Ар урысбзэ имыщӏэн хуейуэ араӏым, ауэ адыгэбзэ имыщӏу щытым, лъэпкъыр зыхъумэр бзэра къапщту щытмэ. Цӏыхум бзэр имыщӏу щытмэ, дауэ зэрыжыпӏэнур адыгэщ жыпӏууэ, сэ сызэреплъымкӏэ, мис мы илъэс тӏощӏ дэкӏа илъэс тӏощӏым, тӏощӏрэ пщӏым псынщӏэу, ӏейуэ псынщӏэу зихъуэжу щӏидза. Дэ къуажэм дыкъыщалъхуам, дыщыдэсам, зыри урысыбзэкӏэ псалъэу щытаӏым, псори адыгэбзэ зэрыпсалъэу щытар. Ий, абы теухуауэ сэ сызэреплъымкӏэ, зытегъэщӏауэ а ӏуэхум бзэр хъумэным телэжьэн хуей къапщту щытым. Унагъуэм дытемылажьэу щытым, унагъуэ къэс ар къыгурымыӏуэу щытымэ, сэ си гугъэмкӏэ иджыри зы илъэс тӏощӏ, тӏощӏрэ пщӏырэ дэкӏыу щытымэ, цӏыху мащӏэ, адыгэбзэкӏэ псалъэу диӏэну къапщту щытымэ. Хэкӏыпӏэу сыт плъагъуртӏэ? Иджыпсту интернетыр къэбгъэсэбэпу зы ӏэмал гуэрхэмкӏэ къыпхузэтегъэувыӏэну къыпщыхъурэ? Лъэпкъым езым дыдейуэ таурыхъ тщӏымэ, сэбэп хъуну пӏэрэ? Е, мис мы искусственный интеллект жыхуиӏэм адыгэбзэр хэдгъэхьэмэ, частнэ жыхуэтӏэм хуэдэу къызыӏутхрэ сабийхэр екӏуалӏэу адыгэбзэкӏэ щыпсалъэу, жеинуми, къэтэджынуми, еджэнуми, псори адыгэбзэкӏэ екӏуэкӏыу зы ӏуэхущӏапӏэ къызэдгъэпэщмэ, абы дыкъригъэлыну пӏэрэ? Жысӏэнущи, Абы и зи бын къэзышэнур ар къызыгурыӏуэ зытӏущырауэ пӏэрэ, жызоӏэ, ари сщӏэӏым хэкӏыпӏэ хъуну мыхъуну. Ну, дэ АМАН-ым иджэсту академием я пщэ дэслъхьауэ учёнэхэм тӏэкӏу девгъэгупсыпс мы ӏуэхум жысӏэри, я пщэ дэслъхьауэ иджэсту концепцие хуэдэу зыгуэр ящӏыуэ, ар зы ӏуэхукӏэ жыпӏэ хъунукъым мыбы, мыбы зэфӏигъэкӏыну жыпӏэу. Ину хэплъэн хуей сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, къэралми ищӏэн хуейр зы, унагъуэ, унагъуэм зэрихьэн хуей къалэныр тӏу, технологием ящӏэну щы. Зыхэдзауэ, комплексно уемылэжьу щытмэ, зым и пщэ дэплъхьэкӏэ, сэ си фӏэщ хъуӏым бзэр пхуэхъумэну. Ауэдэу щымытын щхьа, япэрау бзэр зыхъумэ щхьэгъусэм, цӏыхубзым нэхъ унагъуэм щыпсалъэу щытмэ, адыгэбзэ зрихьу щытмэ, сабийми ӏэмал имыӏууэ бзэр ящӏэну. Вот сэ си пхъум и унагъуэ зэрыщытууэ. Япэу зэрагъэсар адыгэбзэ, адыгэбзэкӏэ фӏэкӏа унэм щымыпсалъэу. Иужькӏэ английскэ, урысыбзэ зрагъэщӏа, иужькӏэ английскэбзэ зрагъэщӏа. Унагъуэм щебгъасэу щытмэ, зыри проблемэ къэралым хэмытууэ, щыцӏыкӏум де унэм ущепсалъэу щытым, адыгэбзэ фӏэкӏа фыпсэлъэнуӏым жыпӏэрэ яхуэбгъувэу щытмэ, проблемэ щымыӏууэ къыпхуегъэщтэну адыгэбзэм. Ну, унагъуэм ису псалъэмэ, щӏалэгъуалэми, абыхэм ящӏэм, уэ умыщӏэмэ, дауэ уи быным зребгъэщӏэнур? Ауэ зэрыжыпӏэм ещхьууэ, ауэдэу мыхъууэ, сэ сощӏэ, интернеткӏэ зрагъащӏэ, Америкэм щыпсэу, нэгъуэщӏ къэралым щыпсэу, интернеткӏэ зрагъащӏэ, адыгэбзэ зымыщӏам, адыгэу, сыхуей зэзгъэщӏэну, сщӏэӏым къапщту щытым. Технологие ухуей сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, зэзгъэщӏэну сыхуеймэ, дэнэ сыщымыӏэми, Сеплъу зэзгъэщӏэфыну. Ауэдэу, конечно, ауэдэ технологиер щӏын хуей, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сайт уихьу, адыгэбзэ зэбгъащӏэ хъуу, зридзэкӏыу щӏын хуей псори. Адыгэбзэ езыгъащӏэхэм нэхъыбэ учительхэр нэхъ престижнэ щӏын хуей, нэхъ улахуэ нэхъыбэ етын хуей, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ. Ауэдэу щыткӏэ, тӏэкӏу абыхэм я ӏуэхур нэхъыбэу дэбгъэкӏыу щытмэ, Нэхъыбэу дыкӏуарэт, адыгэбзэкӏэ едгъэджарэт школхэм жаӏэу къэралым къищту и пщэ дилъхьэу щытмэ, дэ дыщеджэм илъэс еянэ хъуху, восьмой классым дынэсыху, къэбэрдей литературэ, къэбэрдей грамматикэ жытӏэу деджауэ щытауэра къапщту щытмэ. Дэри дахэ-дахэу ауэдэу зыукъуэдияуэ драгъаджэу щытаӏым адыгэбзэ. Ауэду къэралым ар къищтэн хуей ауэдэ федеральный стандартым нэмыщӏ местный стандартым Министерство образованием къищтэн хуей унафэ ищӏыуэ, ӏэмал имыӏууэ фыхуитӏым жыӏэу ауэду пумыгъуву щытмэ, тынш пщӏыуэ щытмэ зыми иригъэджэнуӏым. Стандартым хэту щытмэ, ухуимытуэ, а бзэмкӏэ уемыджэну ухуимытуэ школым щыӏэу щытмэ, значит ар дэкӏынкӏэ хъуну, сэ си еплъыкӏэмкӏэ. Мыдкӏэ а технологие жыхуэпӏар унагъуэм модэу щытын хуей, емыкӏуу щытын хуей уи бзэр умыщӏууэ. Зыгуэрым ухуэзамэ, адыгэбзэкӏэ урыс фӏэкӏа мыпсалъэмэ, сигу ирихьым. Сэ сыадыгэщ, жиӏэмэ упсэлъэфрэ адыгэкӏэ? Сыпсэлъэфӏым. Дауэду псынщӏэу щӏытфӏэкӏуэдыр ди бзэр къызгурыӏуэ? Ауэду псынщӏэу Тхьэ тыншу дгъэкӏуэдрэ иджыри Тхьэ дэрэ дгъэкӏуэдынуэ къытфӏэмыӏуэхууэ? Ар къызыхэкӏыр сэ къызгурыӏуэм ауэдурэ. Ауэду куэд дыхъур адымышыну. Дэ мащӏэ фӏэкӏа умыхъуу, уи бзэри бгъэкӏуэду щытмэ, илъэс щэныкъуэ дэкӏыу щытмэ, уи бзэр умыщӏэжынкӏэ хъуну. Адыгэ хабзэм теухуауэ, дэ дыгуэркӏэ ди хабзэ тщымыгъупщу абы нэхъ дытету щытмэ, сэ сызреплъымкӏэ ди щӏалэгъуалэр нэхъ гъэса хъуну, дэ ди зыхущытыкӏэхэр нэхъ фӏы хъуну. Нало Заур жиӏэу щыта шыгум. Динри щӏэпщӏэ хъуну, адыгэ хабзэри щӏэпщӏэ хъуну. Диныр зэран хуэхъукъым къапщту щытым ди адыгэ хабзэм. Уэ ухуеймэ динри ӏыгъ, ухуеймэ уи хабзэри ӏыгъ, уи динри ӏыгъ тӏури зэтетууэ. А тӏур зэныкъуэкъукъым къапщту щытымэ, пхузэтегъэхуэну. Ауэ а хабзэр ӏыгъын хуей къапщту щытымэ, ди хабзэм дихъумэну, ди бзэм дихъумэну къапщту щытым. Уэ уи хабзэ умыщӏэм, уи бзэ умыщӏу щытым уэ усыт лъэпкъкӏэ? Согъэщӏагъуэ, мэукӏытэ адыгэбзэкӏэ псэлъэну. Зигъэгушхуэу, сэ бзэ сощӏэ жиӏэуэ гушхуэу зыкъригъэлъэгъуэфу щытын хуей. Хабзэ хэлъу, бзэкӏэ псалъэу. Ауэдэу щытым дей, сэ щӏалэгъуалэ Москва сыхуэза нэужь си гуапэ мэхъу, сыбгъудыхьэр адыгэ къабзэкӏэ къопсалъэу, хабзэ ящӏу, пщӏэ къыпхуащӏу, пщӏэ зыхуагъэщӏуэ, Щыслъагъум дей мис мыр сыту фӏыуэ ядэ-янэм ягъэса, уехъуапсэу уегъэлъагъу иныкъуэм дей. Ар ядэ-янэм ягъэсаура къапщту щытмэ, унагъуэм щагъэса, абы елэжьын хуей къапщту щытмэ, къэралыр елэжьын хуей, цӏыхур елэжьын хуей.
Къалэм укъыдыхьауэ е зы гуп гуэр ухэту уи бзэкӏэ дахэу упсалъэу щытмэ, Унартщ уэ жаӏэу моуэ фэ ирамыплъу, моу щыдыхьэшх хуэду, щӏэнакӏэ хуэду, апхуэдэ зы лъэхъэнэ щыӏащ. Иджыпстуи зэзэмызэ зыхыбох, ауэ апхуэдэ дыдэу япэм хуэду щытыжкъым. Иджы нарт къыпхужаӏэмэ, ар уигъэлъэхъша хуэду арат абы къазэрыгурыӏуэр, ауэ апхуэдэ псалъэм уигъэлъэхъшэну щытт. Уей, сэ согъэщӏагъуэ ауэду цӏыхур зэреплъыр, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, унарт жаӏэу щытми, ди эпосым уеплъмэ, нартхэр зэрыщытар уеплъу щытмэ, нарт къыпхужаӏэмэ, пщӏэ къыпхуащӏауэ уи дуней тетыкӏэр, уи адыгагъэр къыбжаӏуэ, ауэду еплъын хуей, нарт жаӏэмэ, ар ауэду щӏащӏа къызгурыӏуэкъым. Уигъэгушхуэу ауэдууэ, ар къыпфӏащу щытмэ, ауэдэу щытын хуей. Ар зыгуэрым зыхигъэзэрыхьа хуэдэу къысщохъу, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, хъуэжын хуей къызолъытэ. Сыт щхьа жыпӏэу щытым, дэ нарт эпосым тхыдэ куэдым хэтууэ лӏыгъэ зезыхьахэр, нартым къыхэкӏахэра нэхъ зезыхьахэри, щӏалэгъуалэм яжеӏэн хуей, къыгурыгъэӏуэн хуей нарт, нарту къоджэу щытмэ лӏыгъэ зэрыпхэлъыр, фэфӏ къызэраплъам теухуауэ ауэдэу яхэплъэн хуей къызолъытэ. Уи щӏалэ Альберт интервью къеӏысхати, Арсен, адыгэбзэр зэрищӏэр, и бзэр фӏыуэ зэригъэшэрыуэр псоми гурыӏуэгъуэ тщыхъуащ. Мыдрей уи бынхэри Альберт ещхьыркъабзу я бзэр хуэкъутауэ щытщ адыгэбзэм. Иджы Хэкум фыщымыпсэууэ, фыпэӏэщӏу фыщыту, апхуэдэу фи быным адыгэбзэр евгъэщӏэну дауэ фхузэфӏэкӏа? Дэ дыпсалъэу щытым адыгэбзэ ящӏэну щыту, ауэду дыпсалъэу нэхъыбэу щыта къапщту щытым. Иджысту уже ящӏэри, тӏэкӏу ныкъуэ-ныкъуэу допсалъэ, иныкъуэр адыгэу, иныкъуэр адыгэбзэу, иныкъуэр урысыбзэу. А тӏэкӏу щынэхъ цӏыкӏум адыгэбзэкӏэ нэхъ депсалъэу унагъуэм, унагъуэм къыщащтауэра къапщту щытымэ. Абы нэмыщӏ ди быным и быныжхэми Псоми ауэду унагъуэм къедгъэщтауэра къапщту щытым бзэр. Сэ иныкъуэхэм де урысыбзэкӏэ къыщызэпсалъэм де тызогъэхьэж аргуэру адыгэбзэкӏэ. Телефонкӏэ къащӏмэ е дызыхуэзэмэ, сэ адыгэбзэкӏэ фӏэкӏа сепсалъэкъым. Сымыщӏэ ауэдэу зызощӏ нэгъуэщӏыбзи, адыгэбзэкӏэ сепсалъэурэ хуей хуэмейми къызопсалъэ адыгэбзэкӏэ. Ахэр щыцӏыкӏум щыгъуэ, моу, таурыхъ

Дэ дызэрыщытамрэ абы я зэманымрэ зытехуэтэм, дэ театрым деплъу. Адыгэ театр спектаклхэр къыдэкӏа нэужь, дгъэщӏагъуэу деплъу Сосрыкъуэ теухуауэ, мыдрейм теухуауэ дэ дыщыцӏыкӏум нэхъыбэу кърагъэлъагъуэу щытакъэ.
Театр ӏуэхур тӏэкӏу къыхэбгъэщащи, Арсен, сыноупщӏыну сыхуейт, мис мы ди интеллигенцэр, ди къулыкъущӏэхэр жысӏэнщи, Кӏуэ я лэжьыгъэ къалэн теухуауэ псалъэм папщӏэ лъэпкъым къытхэкӏа цӏыху цӏэрыӏуэ гуэрым и илъэс бжыгъэр ирикъуауэ ягъэлъэпӏэн хуей хъумэ, я къалэнщи макӏуэ пщӏэрэ? Ари макӏуэхэри тӏэкӏурэ щосри къыщӏокӏыж, и кӏэм нэсу загъэхьэкъым щысыну. Ари ӏуэху дахэу схужыӏэнукъым зыуэ. Етӏуанэрауэ, ямыкъалэну щытатэмэ, Кӏуэну къахэпшыныр зырызыххэщ. Ещанэрауэ, уэ укъызыхэкӏа лъэпкъым ар уи къалэну, уи лэжьыгъэ ӏуэхуу щымыту щытми, гукӏэ-псэкӏэ упэгъунэгъуу, театр ирехъу, зыхыхьэ зыхуэс гуэр ирехъу, джэгу ирехъу, тӏэкӏу укӏуу уахэплъэну апхуэдэу ядэтлъагъукъым. Культурэм къыхэкӏахэм тӏэкӏу я гур къыумыӏэту щытымэ, тӏэкӏу уи лъэпкъым фӏы къыхэкӏауэ Ар умыгъэлъапӏэу щытым зыми игъэлъэпӏэнукъым. Уи лъэпкъым щӏэныгъэ иӏэу, акъыл иӏэу, культурэ ирехъу, искусствэ ирехъу, бизнес ирехъущ. Уэ пщӏэ хуэпщӏын хуей уи лъэпкъым къыхэкӏа цӏыху. Сыт хуэдэ ӏуэху, ӏуэхуфӏ ищӏу щытымэ, ар жыӏэн хуей, ягъэлъэгъун хуей, дэӏыгъын хуей. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, ауэду думыӏыгъыу щытымэ, умыгъэгушхуэу щытымэ, ари елэжьынукъым къапщту щытымэ. дэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, щапхъэ егъэлъагъуну, етӏанэ, дэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэ тӏэкӏу де дыукӏытура е зыгуэр ди лъэпкъым къыхэкӏауэ щытымэ, жытӏыну нэхъыбэ, жытӏыну тхужыӏэӏым къапщту щытымэ? Сыт щхьа жыпӏэу щытым дэ ди дэ ди лъэпкъым нэхъ мащӏэӏым къыхэкӏар адрейхэм нэхърэ? Ауэ адрейхэм зы нэхъ мащӏэ ищӏауэ къыхэкӏауэ щытымэ, ар къаӏэтыну зэрыхузэфӏэкӏкӏэ сэ соплъ ди ныкъуэ лъэпкъхэми. Дэ зыгуэр дыдей къыхэкӏауэ щытмэ, ар абы тӏэкӏу Тхьэ мыр сэ сымыхъуу мыр хъуа жиӏэу егупсысынкӏэ хъуну къапщтэу щытмэ? Ефыгъуэнкӏэ хъуну? Емыфыгъууэ, гу къабзэкӏэ мыр сэ си лъэпкъэгъу, мыр сэ си къуэш, си дэлъху жиӏэуэ ар зыгъэлъэпӏэну дыщытыну, уригуфӏу щытын хуей къапщту щытмэ? Зыгуэрым и ӏуэху дэкӏамэ е нэхъ акъылыфӏу къыщӏидзауэ щытмэ? Абы ауэдэу дыщымыту щытмэ, а хъури дгъэхъунукъым къапщту щытмэ? Ар дэдмыӏыгъыу щытмэ, абы дримыгъусу щытмэ. Ауэ зыхуэпӏэм хуэдэу, ауэдэу къекӏуэкӏыу щытмэ, ар, конечно, хъуэжын хуей, къутэн хуей, ауэдэу цӏыхум къабзэу, гукъабзэкӏэ бгъудэтын хуей. Ар ауэдэу къыщӏэхъуу сэ къызгуроӏуэм, къапщтэу щытмэ.

Зэрытщӏэмкӏэ, Арсен, мис апхуэдэ искусствэм теухуауэ, культурэм теухуауэ Мэзкуу щекӏуэкӏ ӏуэхухэм пшыхь къакӏуэмэ, Къэбэрдейм къикӏыу уфӏэхъуу ухэтщ, ягъэлъагъуэм уоплъи урагъэблагъэ, зомыусыгъуэджу, ипэ сатырым ущысу абы уоплъ.

Ну, радиори зыхэту, гъэ къэс илъэсым и кӏэм де Черкес FM-ри догъэкӏуэкӏ, Хъацаев Тимур щӏалэ хъарзынэу зэригъэпэщауэ программэ ещӏ, сытри сэ мылъкукӏэ сыткӏэ садэӏэпыкъуращи, илъэс къэс хъарзынэуэ. Зыхудошэс, я ӏейуэ я гуапэ Москва дэсхэми хьэщӏэу нэкӏуахэми уже илъэс илъэсищ хьэмэ илъэсиплӏ хъуауэ Черкес ФМ-ыр хъарзынэу ягу ирихьыу догъэкӏуэкӏ. Радиори пыщӏауэ щыта иджысту ар зи ӏэщӏагъэр Тимур Хъацаевращи иригъэкӏуэкӏыу сыгугъэ музыкальный музыка сыткӏэ. Дэ ди лъэпкъым къыхэкӏа уэрэджыӏакӏуэхэми, къэфакӏуэхэми.

и адэм и щхьэхейт, и уэрэдхэри ди гум дохьэ къапщту щытмэ, адыгэм теухуауэ уэрэд жаӏэхэм нэхъыбэ гу лъытэмэ, искусствэм, абыхэм елэжь цӏыхухэм тӏэкӏу ядэӏэпыкъуну, нэхъ защӏэгъэкъуэну я гур нэхъ тегушхуэн щхьэӏэ, лъэпкъым щытелажьэкӏэ дэри абыхэм дадэӏэпыкъуну къыдолъытэ. Уи зыгъэпсэхугъуэ зэманым сытым нэхъ

Дэ Сочи дыщыӏэу щытми, Москва дыщыӏэми, Налшык дыщыӏэми, дымылажьэу хъуӏым, сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, проект куэдым долэжьри, зэман дгъуэтӏым. Ауэ спортыр уӏуэху щӏэрыӏэ? Спортым махуэ къэс, пщыхьэщхьэ махуэ къэс схьэтырэ ныкъуэрэкӏэ. Зы махуэм зы етӏуанэ тӏу, тхьэмахуэ махуэм фӏэкӏа къэмынэуэ, мыдрей махуэм псоми схьэтырэ ныкъуэрэкӏэ солэжь. Ди республикэм щыпсэу цӏыхухэм иджыпсту Дызэхэзыххэм сыт хуэдэ псалъэкӏэ зыхуэбгъэзэнт? Нетӏэ зэрыжысӏам ещхьу Тхьэм ди Къэбэрдей ди лъэпкъыр, дыкъызыхэкӏа лъэпкъыр, ди Къэбэрдей Республикэр зиужьауэ экономикэкӏи, политикэкӏич, искусствэкӏич цӏыху исым я гур загъэуэ, къызыхэкӏа тщымыгъупщэу ди культурэ тхуэхъумэу, ди хабзэ тхуэхъумэуэ, ди къэралыгъуэр Тхьэм куэдрэ тхуихъумэу куэдрэ дигъэпсэу, ди дыгушхуауэ, ди щӏалэгъуалэм гъуэгу етту, ди нэхъыжьхэм пщӏэ хуэтщӏууэ. Узэгъусэу щытмэ, узэкъуэтмэ, укъарущ жери, псори дызэрыӏыгъынми, дызэрыгъусэнми абы теухуауэ а лэжьыгъэр къыдедгъэкӏуэкӏыну къызолъытэри Тхьэм тхузэфӏигъэкӏ. Тхьэм жиӏэ, упсэу. Нтӏэ, Арсен, лъэпкъым набдзэу удиӏэщ, щӏалэгъуалэм уди щапхъэщ, дяпэ узыншэу Тхьэм куэдрэ уригъэт.